Bougouni City, la case qui s'émerge. Euh, Bougouni, conseil communal président de la jeunesse. Bon, hakilina caman y'an bila nin baara ninnu na n'o ye ralentisseur ye parce que a bɛ san caman bɔ bi dugu mago bɛ ralentisseur la an ma se ka solution sɔrɔ a la le bureau sortant n'o ye jala ka biro ye oɔrɔnra tun bɛ to zmananci dunya tun transport cɛ ka da mlakaw wɛrɛ kan parce que dep olu ka manda waati u y'a ɲini ka toya sɔn ɲini pur ka se ka tɛsɛ ninnu da mɛ jo bɛ siɔnresi sa u ye utoya sɔn sɔrɔ pur ka se ka tisɛri kɛ mɛ u tun se ka sen sɔrɔ fɔlɔ pur ka se ka kisɛri minɛ psili daminɛ Donc an y'a jateminɛ k'a ye accident a ye denmisɛnninw yɛrɛ de sɛgɛn kosɛbɛ parce que mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ tan bi k'a bɔ k'a da anw denmisɛnninnakaw de don n'a fɔra ko dugu bɛ ka taa o cogo la ten f'anw bɛ wuli k'an jɔ ka solution ɲini o la an y'a ye solution yɛrɛ fɔlɔ ye mun ye ça c'est les ralentisseurs d'abord an nana min kɛ an y'a ye anw ka baara fɔlɔ la n'a kɛra cogo o cogo an kɔni bɛna a daminɛ ka ɲininiw kɛ pour ka se ka ralentisseur ninnu poseli daminɛ Bougouni an y'a daminɛ RN7 kan fɔlɔ an ye RN7 daminɛ an ye dɔw da yen ani dugukɔnɔla yɔrɔ dɔw bɛ yen an ye dɔw fana da yen mɛ a tɔba de bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la an y'a dɔn bi k'a fɔ ko sifintɔn min bɛ Bougouni bi k'a fɔ ko an ye baarakɛla sɔrɔ u ye o ye kelen ye eh, jeunesse bureau min filɛ nin ye actuellement tiɲɛ na dugutigi ka foli b'u ye a n'a farankan bɛɛ an ka foli b'u ye an ka dɛmɛ b'u ye nin baara in normalement a ka kan ka kɛ mairie ka baara don mobili mobili bɛ ka baganw faga o bɛ ka denmisɛnw eh, eh, sɔrɔ ka dɔw bana dɔw bɛ ka to a la kelen motow bɛ o cogo kelen na ayiwa mɔgɔ si tɛ bolimafɛn ninnu na bi k'a fɔ ko min bɛ boli k'a ka boli hakɛ to k'a limite o mɔgɔ t'u la a bɛ denmisɛnninna mɔgɔ la a bɛ cɛkɔrɔbala mɔgɔ la bon ni denmisɛnw nana nin bɔ u yɛrɛ la k'a kɛ anw b'u fo k'u tando ka dugawu k'u ye an nisɔndiyalen don nin denmisɛnninw ka waleya in na bamananw ko ko sɛbɛnna kuma tɛ fɔ dugu min kɔnɔ k'o ye cɛkɔrɔba ko ye mɛ sɛbɛnna ko tɛ kɛ dugu min kɔnɔ denmisɛnnin ka baara ye bon denmisɛnninw ye gendarme couché dali daminɛ an ka dugu kɔnɔ RN7 kan ani siragɛrɛw kan anw ka sira ninnu kan accident ka ca a kan kojugu bon accident ninnu bɛɛ bɛ sɔrɔ excès de vitesse de fɛ mɔgɔw bɛ bolifɛn boli ka tɛmɛ a hakɛ donc maintenant gendarme couché de bɛ se ka kɛ hakɛ sababu ye ka n'i sera a ma au moins i bɛ dɔ bɔ i ka vitesse la n'i m'o kɛ dɔwɛrɛ kama i b'o kɛ i ka bolifɛn kana na tiɲɛ ou bien i yɛrɛ kana na bin parce que buguni bɛ yɔrɔ min na sisan jama b'a la ka caya bolifɛnw cayalen don surtout u ye acte in poser tronçon min sanfɛ dɔgɔtɔrɔso niveau ye très très dangereux souvent parce que i b'a sɔrɔ banabagatɔ dɔw bɛ yen u kɔrɔsigibaw yɛrɛ u kɔnɔgannen bɛ donc u bɛ bɔ ordonnance ordonnance b'u bolo donc u yɛrɛ t'a dɔn hakili yɛrɛ tɛ donc u bɛ bɔ dɔrɔn i b'a ye ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bon et puis vraiment surtout la jeunesse de Buguni u ti boli ka ɲa u ti boli ka ɲa donc avec euh, Ces petits ralentisseurs, donc euh, vraiment a bɛna to circulation bɛ apaiser dɔɔni. Bon président Kɔrɔma u bɛɛ bɛ k'an dɛmɛ ni nin hakilina ɲuman ninnu ye pour que ka se nin baara ninnu ka se ka kɛ Buguni cogo min na. C'est c'est l'occasion aussi k'u fo kosɛbɛ u bɛ k'an dɛmɛ ni hakilina ɲuman min ye nin hakilina ɲumanba de ye. an b'u fɛnɛ bɛɛ fo hali président kɔrɔ yɛrɛ b'a la n'o ye Jala Jakite a bɛ k'an dɛmɛ n'a hakilina ye parce que n'ale yɛrɛ tun tɛ fɛnɛ ka fara eh, Zumana Nci kan ka fara transportɛriw kan autorisation fɛnɛ tun tɛ sɔrɔ donc an b'u fɛnɛ fo waleɲumandɔnba de u ma hali bi u k'an dɛmɛ ni hakilina ɲumanw ye pour ka se ka hakilina in tɔ lase a se yɔrɔ la K'a ɲini setigi bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ k'o ye ŋaniya ɲuman ye n'i ka dɛmɛ bɛ se sifin ninnu ma musaka ko la materiyɛli ko la bɛɛ k'i seko kɛ o ye an yɛrɛw lakanatɔ de don parce que tant que gendarme couché bɛ yen surtout mariage ninnu n'i ye a cortège girinw ye bi kɔɲɔw la bon vraiment e yɛrɛ sigilen ni bɛ tiɲɛ Mais ni ralentisseur bɛ yen ka ban ko bɛɛ lajɛlen b'a fan dɔn mɔgɔw b'u ka boli limiter accident bɛ dɔgɔya a tɛ se ka ban pewu kɔni a bɛ dɔgɔya voilà ne kɔni an bɛ foli k'u ye k'a ɲini bɛɛ fɛ a moyen bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye o ka se k'u dɛmɛ n'u seko damayira ye parce que a baara tɛ se ka kɛ nafolo kɔ gendarme couché ninnu bɛ kɛ ni goudron de ye denmisɛnninw y'a jira fana u tɛna dan gendarme couché dɔrɔn dali ma Hali goudron yɔrɔ dɔw bɛ olu sɔgɔsɔgɔlen don u bɛ fɛɛrɛ kɛ k'olu fana bɛɛ dilan donc nin baara in dugumɔgɔ bɛɛ lajɛlen dugu n'a lamini Buguni région yɛrɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka bɔ nin baara in nunma donc ni sira dilanna ka ɲa o ka fisa ni gendarme couchéw fana dara caman bɛ bɔ accident na bon ni caman bɔra accident na o y'an bɛɛ lajɛlen ma hijabu ɲuman ye An bɛ dugawu de kɛ ala ka u kɛ hakili sɔrɔbaga ye walasa u bɛ se ka dɔ bɔ vitesse ko in na sinon fɛn min don c'est très dangereux c'est bon eh c'est dangereux parce que ni i nana cogo dɔ la i ka se a ma a bɛ kɔlɔlɔ lase e de ma donc an b'a ɲini u fɛ u ka sabali ka gendarme couché ninnu respecter ka boli dɔɔni n'u sera a ma i ka taa dɔɔni a ka ɲi i ka bolifɛn ma a ka ɲi e yɛrɛ ma k'a yira transporteurs fana na u bɛ kuma karitigiw eh, ninnu fɛ kosɛbɛ pour que u bɛ se ka sira ninnu jateminɛ ni ralentisseur ninnu ye u kɛ parce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ de a ma deli ka da buguni fɔlɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de t'a dɔn k'a dalen don donc déjà k'a dalen filɛ min filɛ nin ye o kɛ chance ye sisan k'a di olu yɛrɛ ma pour que u bɛ boli dɔɔni dɔɔni dugu kɔnɔ an ye kisi accident ninnu ma o ye an ka couché ninnu ye norme bɛɛ respecter Depuis kunasini an y'a daminɛ fɔlɔ ka plakiw turu a y'o bila service technique n'o ye TPw ye ka kuma f'u ye pour que an bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ka plaki ninnu turu à 100 mètres des, des ralentisseurs pour que ka se ka baara ninnu kɛ donc an ser'u ma k'o kɛ bi dɔw yɛrɛ ko ko est ce que autorisation bɛ autorisation sɔrɔlen b'an bolo ani mairie yɛrɛ jɛna ne tilara ka lettre yɛrɛ adressé mairie la pour que u k'an répond an ka se ka baara ninnu daminɛ sinon a tun tɛ se ka kɛ. Mori bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don misiri kɔnɔ donc anw fana jɔyɔrɔ ye min ye ni ala n'a kira sɔnna u fana y'a yira ko autorisation b'u bolo déjà ka gendarme couché ninnu da hali nationale 7 kan donc o ye belebeleba ye u y'o baara min kɛ anw maaw bila la o e yɛrɛ de' fɔ donc u ye ŋaniya ɲuman kɛ an b'u sara an b'u fo o ŋaniya ɲuman na ni ala n'a kira sɔnna ma an bɛ denmisɛn ninnu kɔkɔrɔ bi an b'u kɔkɔrɔ sini wa an b'u kɔkɔrɔmadon fana pour que a kɛra faama ye a kɛra politigimɔgɔ ye o a kɛra mairie mɔgɔ a kɛra fɛn fɛn ye o min ka kan ka se ka dɛmɛ min kɛ pour que denmisɛnninw ka baara in ka sabati an bɛ denmisɛnninw kɔkɔrɔmadon ni o dɛmɛ an kɔni b'olu kɔkɔrɔ su an b'u kɔkɔrɔ tile bɛɛ ka jɛ k'anw dɛmɛ ni hakilina ye fɔlɔ karitigiw bɛ ka min kɛ hali an bɛna su yɛrɛ ma u fana se ye min ye le transporteur juste après u k'a lajɛ u bolo don an kɔrɔ pour que an bɛ se ka nin baara ɲuman nin tɔ laban parce que a ma ban c'est un début seulement k'a yira u la nin hakilina ɲuman de b'anw na ta k'a kɛ donc nin ye fɔlɔw ye filananw bɛ na sabananw bɛ na a ka ca hali dugu ni bugun dɔrɔn ko tɛ même an ye eh, sogola ta an ye filabula ta dugumisɛnnin caman bɛ hali kola sira ninnu bɛɛ b'a la o bɛɛ b'an ka budget la donc buguni sifinnakaw ani kola sifinnakaw a bɛɛ ye kelen n'i ko buguni i ko kola n'i ko kola i ko buguni an si tɛ foyi kɛ si ɲinɛ ma donc ala y'a kɛ mamadu kulubali zagalo a ye n wele k'a fɔ n ɲɛna ko a b'a fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka na ka na gendarme couché dama dama da ka dɔw yɛrɛ bɔra sifinnakaw yɛrɛ kun na fɔlɔ welewelemadakan bɛ n bolo ka ɲɛsin kɔmini fila in sifinnakaw ma o ye an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ baara dɔrɔn de don siɲɛ sifin sifinnaka denmisɛnninna mɔgɔw ka baara bɛɛ de ye f'i ka baara de kɛ bɛ fɛn fɛn kɛ f'i ka baara de kɛ donc an fana b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ nin ye k'a fɔ ko moyen b'an ye k'a fɔ k'a kɛ o tɛ an bɛ dugu ka ɲɛtaga de fɛ o y'an ka hakilinan ye donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ i ye sifin ye o i ye sijɛ ye o i ka se ka wuli k'an dɛmɛ nin baara in na parce que a ti ɲa musaka ko kɔ pour ka se ka baara nin kɛ a ma ban fɔlɔ nin baara daminɛ dɔrɔn de k'a yira dugukɔnɔmɔgɔw la k'a yira les personnes de bonne bon les personnes de ressources aussi pour que k'a dɔn nin baara ɲuman b'an bolo u bɛ se ka don an jigi kɔrɔ cogo min na k'an dɛmɛ nin na bon n'i ye nin musaka bɛɛ ta ka fara dugu ninnu bɛɛ kan ka fara sogola filabila kolasiraw ka fara buguni dugukɔnɔla kan hali cimetière da ninnu b'a la n'i ko k'i b'a bɛɛ ta aujourd'hui c'est pas moins de 4 millions mais anw ye fitini min da nin nin nin man ca donc nin ye c'est un début Pour que mɔgɔw k'a dɔn hakilina min b'an na, u ka se ka, mɔgɔ fana ka se ka sɔrɔ k'anw dɛmɛ ni hakilina ɲuman nin kan. Parce que n'i y'a mɛn ko ɛɛ dɔnkilidalaw ka dɔnkili don ko ni jama bɔra bɛɛ ɲɛ y'i ta le rɔ. Bon n'a Mali jara cogo o cogo ni Buguni ma diya donc anw bolo dɔ b'a ko jɛ hali bi. donc ni mali jara ni fɔ buguni fana ka ja mali mana taa ɲɛfɛ fɔ buguni fana ka taa ɲɛfɛ mali mana basigi fɔ buguni fana ka basigi n bɛ kuma ni bulon tɔgɔ de ye n bɛ kuma ni buguni dugutigi tɔgɔ ye donc anw n'an faw an faw n'an kɔrɔw ka laɲini ye o de ye olu kɔni kɛra cɛkɔrɔba olu sigilen don bulon kɔnɔ nka u ka ala deli ye u ka se k'u ka diɲɛnatigɛ tɔ kɛ hɛrɛ ni baden ni lafiya kɔnɔna la u k'a ye fana k'a fɔ u denw n'u mɔdenw bɛ ɲɛtaga sira kan u bɛ yiriwa sira kan donc euh, o ye kumakan laban fɛ k'a fɔ o y'o ye ka denmisɛnninw fo k'u waleɲuman dɔn jamana ye ala k'a basigi ala ka jamana basigi ala k'an ka dugu basigi ala ka dugu yiriwa ala ka jamana yiriwa ɔ message min bɛ ne fɛ ka se buguni jeunesse bɛɛ ma O tɛ message gɛlɛn ye o ye bɛn de ye an ka ye se an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ an ka baara kɛ n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baara kɛ fɛn caman de b'o kɔnɔ mais n'an y'an to kɛrɛfɛ ten a hakilina bɛ gɛlɛya an ka hakilina ɲumanw di ɲɔgɔn ma parce que bibi na i sigilen bɛ to mɔgɔ caman ne yɛrɛ bɛ dugu nin jeunesse bɛɛ de fo bi parce don o don presque dɔ bɛ s'i ma a nin hakilina ɲuman bɛ ne la a ka di n ye an k'a kɛ tan donc an fana b'a lajɛ an b'a jira jama la n'a bɛ ɲa an bɛ taa o sira fɛ mais ni bɛɛ sera k'o hakilina sɔrɔ ka fara président kɔrɔw kan u bɛ k'an dɛmɛ ni hakilina ɲuman min ye ne b'a dɔn dugu nin bɛ taa ɲɛ vraiment k'an profiter fana ka autorité bɛɛ fo n'o ye préfet ye n'o ye gouverneur ye n'o ye eh, merilakaw ye k'u bɛɛ fo u ka hakilina ɲuman na k'a di anw jeunesse ma e ka tila tuguni n tɛ ɲinɛ kafo kɔ kafo fana u bɛ ka u bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ ni hakilina ɲumanw ye hali ni fɛn tɛ sɔrɔ mais hakilina ɲuman ye fɛnba de ye ka u fo o la kosɛbɛ kosɛbɛ e n tɛ ɲinɛ tuguni les 21 villages ne ka comité bɛ fan o fan n b'u bɛɛ fo ka tila tuguni ka les 10 quartiers aussi n tɛ ɲinɛ o fana kɔ k'u fo ka tila tuguni ka n ka biro kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ fo o folikan de bɛ n bolo ka se eh, dugu jeunes bɛɛ ma a k'anw dɛmɛ nin yɛrɛ la an bɛ baara min na nin ye baara ɲumanba de ye parce que n'aw tɛ Anw ka hakilina tɛ se se yɔrɔ la a k'an dɛmɛ nin baara la hali bi k'a jira mɔgɔw la sɛ de bi u k'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ baara min bɛ ka kɛ nin ye hali bi an bɛ se k'a tɔ laban a tɔ labancogo a tɔ bɛ laban cogo di partenairew kɛ ɲini u k'an dɛmɛ ni warikow la pour que an bɛ se hakilina min b'an na ka tisa min da dugu yɔrɔ tɔw la a bɛ se ka taa dɔn an kɔni bɛ se k'o laɲini kɛ k'aw fana fo a ka baara ɲuman na k'a waleɲumandɔn hali bi a k'an dɛmɛ kosɛbɛ nin kana kɛ a ban a kɛ misa ye v kelen k'a jira nin ye baara daminɛ de ye donc nin t'a bannen an bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ka hakilinan tɔ sinsin. Buguni City, la case qui s'émerge.